Nke a bụ maka ọtụtụ ihe anya mmiri mere Naịjirịa n'otu izuụka. Oke mmiri ozuzo nke kpaliri ide mmiri anarala ihe karịrị ndụ mmadụ otu narị wepụ n'ike. oke ide mmiri nke mere na Mokwa lokal gọọmenti nke Niger steeti ebuterele ndị Niger echeta ebewe mmiri a bụ nke wakporo ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ wee were azịza zachaa ndị mmadụ na akụrụngwa ndị ọzọ eji ebi n'ụlọ jebe obodo ahụ debe nke na ndị a ka na-achọ achọ dịka aja dị na akpa nke butere na e liri ihe ruru mmadụ iri anọ na fraịde dịka ọ gbara mkpụrụ ụbọchị iri atọ nke ọnwa mee ihe anya mmiri mere na aba abia steeti dịka mgbe mgbasa ozi bụ billboard gburu mmadụ itoolu mgbe mgbasa ozi dị na okporo ụzọ Aba salad market dị n'ụzọ esi eje owere n'ugwu pụrụ ma wee ihe ruru mmadụ itoolu ma merụkwa ọtụtụ ndị ahụ tinyere ụgbọala na keke ndị mmadụ ọ lara n'iyi ihe anya mmiri na karu brij dị na Abuja dịka ihe mberede okporo ụzọ mere wee laa ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi nke a mere ka ụgbọala gwongworo Coca-Cola gbapụ onye ọkwọ ụgbọala ya n'ike ma laa ọtụtụ ndị mmadụ na ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi nke a mere ka o rubeghị otu izu ụka ihe mberede okporo ụzọ mekwara n'otu ebe ahụ na-eruwe otu izu ụka ihe mberede okporo ụzọ mere n'ebe ahụ dịka ụgbọ gwongworo dangote si n'azụ suo ụgbọala bu mmiri ọṅụṅụ ọnụ nke kpaliri mmebi akụrụngwa ndị mmadụ ma laa ọtụtụ ụgbọala ndị mmadụ n'iyi ndị nchekwa Okeala Naijiria bụ Immigration Service akparala nwa amadi ahụ ji ndụ ndị mmadụ atụ mgbere ahịa onye ogbu ara ọbara a maara dịka Levi Obieze nke a na-etu E Dey Play E Dey Show nke a mere ka onye otu immigration service jụrụ ịnara ya aka azụ ego ruru nde naira iri nwa amadi a bụ nke iko ya na ndị otu ya jupụtara n'ọnụ ka ha tọchara otu obere nwata nwanyị nke ọ fọziri ka ha mere ya aja nara aja ntụ lara ntụ bidoro tibe oke mkpu nke ruru ntị ndị nchekwa obodo n'oge ahụ nke a bịaziri mee ihe ndị ọzọ zoro ezo ka ọ pụta ihe ka a kụpusịrị ebe mposi ndị ọzọ a rụrụ ebe ahụ nke e ji arụ ọrụ maka iji lie ndị mmadụ na ndụ e jidere Obieze na Gbaji nke oke ala Badagry na Seme otu nwa amadi alaala mmụọ dịka otu nnukwu ụlọ mapụrụ daa n'Ikorodu Lagos steeti ụlọ a jidere ihe karịrị mmadụ iri lie ha ka ozu nke e mechara bupụta na ndụ mana otu nwata obere nke a nara ndụ ya so na ndị lere ule JAMB n'afọ a nke nna ya kọwara na ọ nwere maakị narị atọ na iri abụọ ka ọkwa ule gbara ihe kpaliri ọdịda ụlọ a ka bụ ihe mgbagwoju anya nye ndị mmadụ na steeti Lagos ajụjụ anyị na-ajụzi ndị mba Naịjirịa ugbu a bụzi a ga-eme ọnọle ọnama nọle a gbaa mbụ ọ tọ n'ogbe a gbaa abụọ ọ tọ n'ogbe ọ bụzi sọ ogbe ka a pịrị akụ sị lezie ihe ndị a anya maka na amana ebe a pụtara amalere ahụ wecha amaghị ebe esiri dị ozi na-esi n'ụkwụ abụọ okpoko si na ụbọchị ya pụtara ụwa na elu na ala adịbeghị na ọ bụ ya mere nne ya jiri nwụọ ya elie ya n'otu akụkụ isi ya nna ya nwụọ o lie ya n'akụkụ isi nke ọzọ sị were ihe na-achị ewu ojii tupu chi a na-eji ka anyị gbụsọwụrụ anyị n'ebe a ụbọchị a ga-akpụ isi ka a kpụọ afọ ọnụ ebe ụnụ nọ n'ụlọ anyị bụ na Ring News Igbo ndewon